an lajɛbaw an bɛ foli ni tanu ni barikada ni waleɲumandɔn an b'a kurakuraya ka lase aw ma aw minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu bɛ mali kɔfɛ karamɔgɔ yasi dirisa tarawele ale ka page suibaw an bɛ foli d'aw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la tunkarankew minnu sigilen bɛ faransi jamana kan ni maliyɛnw don itali jamana kan maliyɛnw don ɛsipaɲi jamana kan maliyɛnw don ameriki jamana kan maliyɛnw holandi jamana kan maliyɛnw fo ka taa se alimaɲi ani diɲɛ kɔntinan bɛɛ arabu ani farafinna an bɛ bɛɛ fo k'aw ladɔnniya juma o juma an bɛ laadala video min kɛ aw ye nin ye an sigilen a kɛnɛ kɔnɔ bi karamɔgɔ yasi dirisa an y'a kanu seereya kama ani cɛsiri kama ani baara faamuyali n'a bonya kama ale k'i sen bɔ bi ta la an yɛrɛ k'a dɔn sa ni min bɛ ka fɔ an fɛ baro la ni tɔ minnu bolo fana b'a baara la olu bɛ ka kunnafoni jumɛn sɔrɔ a la mali kɔnɔ u bɛ ka kunnafoni jumɛn sɔrɔ a la jamana kɔfɛ mɛ sɔni an ka s'o yɔrɔ ma an b'a fɔ kara ye a ka foli di jama ma an ka don baara kɔnɔ karamɔgɔ sababu

ni n ma fili maa caman b'i ye u t'i dɔn dɔw fɛnɛ b'i dɔn u ma deli k'i kan mɛ maa caman bɛ kuma i fɛ telefɔni na ci caman f'i ye donc bi baro kɔnɔ an bɛna baro kɛ karamɔgɔ dirisa yɛrɛ ka baara kɛlenw kan baara ninnu na aw de bolo b'a baara la dirisa b'a labɛn k'a di aw de ma jaabi ni fɛn jɛlen a bɛɛ bɛ fɔ aw de ye sɔmi dirisa k'a mɛn yalima karamɔgɔ sɔmi an ka tugu safinɛ kɔ ka safinɛ ɲininkali kɛ safinɛ ye fɛn sugu jumɛn ye safinɛ bɛ kabako jumɛn kɛ sɔmi an k'an yɛrɛ bila o bɛɛ kɔnɔ caman na karamɔgɔ e pilasi ye jumɛn ye yan fɔ karama ɲininkali diyara n ye ne pilasi n bɛ se ka fɔ ne pilasi ka ca n ye fila dɔrɔn f'i ye ne chargélen bɛ dirisa ka communication na surtout telefɔni sira fɛ ka fara porodi minnu bɛ yen souvent n'i nana i bɛ fɔlɔ ne fɛ yen avant que i ka na dirisa ka yɔrɔ la donc n bɛ porodi kunna en même temps n chargé ni communication donc o ye ne jɔyɔrɔ ye n y'a faamu tabarikala ɔ karamɔgɔ o dɔnnen kɔ an fɛ ɔ weleliw bɛ kɛ mali kɔnɔ e bɛ kuma u fɛ weleli bɛ kɛ jamana kɔfɛ e bɛ kuma u fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛna kuma fɛn min n'o ye safinɛ ɔ i ye kuma jumɛn mɛn minnu y'i tuse n'a tora i hakili la sɔnni an ka safinɛ fɔ mali la karamɔgɔ diyara n ye safunɛ ni ne ko n bɛ safunɛ jaabi fɔ a bɛ caya kojugu sabula fɔli ti a ban mɛ kuma lateliya la komi waati ko n bɛ damadɔni ta n b'o f'i ye safunɛ yɛrɛ ye fɛn jumɛn fɔlɔ fɔlɔ karamɔgɔ safinɛ tun ye karamɔgɔ ka ko de ye n'a a gɔnna ko siri a yɛrɛ kamana gɔnna n t'a dɔn n bɛ mun yɛrɛ kɛ n bɛ safinɛ dilan a yɛrɛ b'i ko n'a a tɛ feere dɛ a b'i ko n'a donc tagalen tagalen ɲɛfɛ an nana sigi a karamɔgɔ chaque fois ni ko gɔnna e yɛrɛ bɛ to k'i ko safinɛ dɔ la mɛ an ma se k'a faamu mɛ o tuma safinɛ yɛrɛ ye mun safinɛ ye a don a yɛlɛla ne ko non ko yɛlɛko tɛ n b'a fɛ ka nin ɲɛdɔn parce que maa ni maa bɛ jɛ mɛ i tɛ se ka a bɛɛ dɔn yɔrɔnin kelen a ko k'a bɛ n jaabi mɛ k'o don tɛ tile saba o kɔfɛ n seginna n y'a ɲininka ko karamɔgɔ yala e bɛ ko safinɛ mun na safinɛ ye mun safinɛ a ko safinɛ ale b'a ko mun na hami gɛlɛn fɛn fɛn bɛ hadamaden na n'i ye safinɛ da hami hami fɛn o fɛn a bɛ n'a fɔ chargeur universel de fait que batiri kɔni sera ka don a kɔnɔ a b'a charger donc safinɛ e kɔni k'i hami fɔ safinɛ la ni hami fɛn fɛn k'a ko n'o hami ni ala i bɛ ala jɔyɔrɔ y'a la a ko ale bɛ safinɛ ko kan mɛ ne ko ni a bɛ ten sanni i k'a dan i kelen ma est-ce que an t'an balima silamɛw yɛrɛ dɛmɛ n'a ye ala kama ko in na wa a ko non safinɛ baara ka gɛlɛn a k'a bɔ k'a caya ko surtout k'a di mɔgɔw ma ne ko non an bɛ se k'an débrouiller donc an nana safinɛ kun fɔlɔ bɔ dɔɔnin dɔɔnin depuis a bɛ nin na ɲɛ b'a la depuis safinɛ bɛ taa an b'a bɔ ka mɔn ta i y'a faamu an b'a bɔ an b'a mɔn an b'a di mɔgɔw ma ni mɔgɔ min nana safinɛ kelen ta ka taa i ko n'a ye an ye safinɛ bɔ de ko ne nin bɛ an ma fɛn fɔ dɛ mɛ mɔgɔw bɛna jaabi di an ma a ni bana tun na a y'o ban lɔsike an m'a fɔ ko safunɛ ye bana furakɛ an ko i b'a ko i ka hami na peut-être garisɛgɛ ko ou bien n ka furuko gɛlɛyara soit n ka baarako gɛlɛyara mɛ mɔgɔw bɛ na n y'a ta n y'a ta n ka denko la n ye den sɔrɔ soit n tun fari bɛ ta n tɛ se ka seli n tɛ se ka nin kɛ n ye nin bɛɛ kɛ n yɛrɛ a tɔ yɛrɛ nana kɛ tile yɛrɛ kɔnɔ don o don ne bɛ jaabi kura mɛn safunɛ y'a kɛ tan safunɛ y'a kɛ tan depi ne yɛrɛ b'a fɔ karamɔgɔ ye n ko aa u don ne wele ko safunɛ ka taa a tɔ nana kɛ ni ne yɛrɛ donna ni n ko n bɛ safunɛ ko ko k'a ka ɲi ni n ko n bɛ kuma dɔrɔn fɔ k'a ka ɲi sadiri safunɛ tɛ se ka fɔ k'a ban mɛ ne bɛ mun fɔ dɔrɔn sadiri a ka di ne ye dɔrɔn i ka safunɛ ta dɔrɔn i k'a ko n'a kɛra mun ye e yɛrɛ k'an wele ka jaabi di anw ma sadiri fɛn ɲuman b'a yɛrɛ feere quoi se ka tɛmɛ depuis an bɛ sigi k'an b'a fɔ ko an bɛ communication kɛ arajo ni fɛnw na mɛ an bɛ yɔrɔ min na bi arajo t'anw bolo bilen an ye arajo bɛɛ bila mɛ ala ye diɲɛ don o don mɔgɔw b'an wele u bɛ na u bɛ fɛn ka ɲuman de kofɔ sinɔn ni mɔgɔ min y'a san siɲɛ kelen u tɛ na bilen o i y'a faamu ni mɔgɔ min y'a san u tɛ na k'a daminɛ an bɛ yɔrɔ min na bi an y'a daminɛ mali kɔnɔ yan depi mɔgɔw bɛ a na a minɛ an bolo ka depi karamɔgɔ b'a bɔ mɔgɔw bɛ n'a minɛ ka taa feere ka waribaw ɲini a la k'a sɔrɔ an yɛrɛ t'a dɔn an t'a feere kɔfɛ an bɛ dan ye bamakɔ yan fo ka na kɛ bi an bɛ se k'a fɔ continent tɛ yen bi an ka safinɛ tɛ sɔrɔ taa yɔrɔ min na o tɛ yen partout dans le monde entier mais o bɛ fɛn yɛrɛ ka ɲuman de kofɔ donc ne bɛ mun fɔ dɔrɔn a nɛmu a ka di n ye dɔrɔn u k'a kɔrɔbɔ dɔrɔn u k'a lajɛ u k'a kɔrɔbɔ dɔrɔn u k'a lajɛ i y'a faamuya donc n bɛ kuma segin i ma tabarikala ɛɛ o diyara n ye karamɔgɔ an bɛ segin ka na i ma sabu baro min don baro pereselen tɛ baro giringirinta tɛ baro don baro min mako b'a la lamɛnbaaw k'a dɔn k'a fɔ ko safinɛ ye fɛn min ye n tun ye ɲininkali dɔ kɛ i ye jaabi dɔ di k'a sɔrɔ an tun ma se a ma o bɛɛ b'a diya o b'a yira i mako bɛ kuma min na directement i y'o fɔ lamɛnbaaw ye o de ye safinɛ ye mun ye i y'o fɔ mɔgɔw ye kaban hakili la lamɛnbaa ni lajɛbaa ye faamuya sɔrɔ o la an bɛ segin ka na mun ma sa karamɔgɔ mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔfɛ komi safinɛ in bɛ bɔ an b'a san fila san saba san naani na bi yala maa minnu bɛ kɔfɛ u bɛ ka mun f'a kan adama kɔfɛ mɔgɔw bɛ mun f'a kan ne b'a ye ni safinɛ taa kɔfɛ i bɛ t'a sɔrɔ u bɛna kuma whatsapp sira fɛ u sɔ u bɛna don appel vocal la directement karamɔgɔ b'o jaabi ɛɛ karamɔgɔ ka jaabi kɔfɛ ne b'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ ye safinɛ in san anw bolo ka taa kɔfɛ ni maa bi duuru y'a san mɔgɔ bi duuru la ni mɔgɔ mugan nana bamakɔ yan mɔgɔ tan ni duuru nana anw fɛ yan ka na bonya kɛ karamɔgɔ ye safinɛko in kama walahi kɔfɛ mɔgɔ min bɛ na anw fɛ yan u ma na k'u ye baara kɛ dɛ n ye safinɛ san a ye nin mago dilan n ye n y'a san a ye nin mago dilan n ye a mɔgɔ dama min bɛna bonya kɛ karamɔgɔ ye fo du kɔnɔ yan ka na foli k'a la ne de ye karisa ye ne de y'i wele ka wari ci i ma ka nin safinɛ san i bolo mɔgɔ dama min b'o kɛ kɔntɛri t'o ban o tɛ k'a fɔ k'u bɛ an wele telefɔni na tɛ dɛ ka déplacer ka na yan hali a tɛ tile fila saba bɔ n bɛ se ka n hakili bɛ mɔgɔ min na min bɔra kɔfɛ ka na yan a bɛ se maa wolonwula ma minnu nana karamɔgɔ tiɲɛ na safinɛ kun anw bɛ degun kɔnɔ safinɛ nin y'an bɔ nin kɔnɔ an bɛ nin problème na safinɛ y'an bɔ nin kɔnɔ nin safinɛ min filɛ kɔfɛmɔgɔ dɔ bɛ yen walahi ale tun bɛ kaso de la mais safinɛ in kama a bɔra lorsque an b'a fɔ mɔgɔ ye ko n'i ye safinɛ ta ko n'i datugura a b'i bɔ kaso la dɛ mais ale ale yɛrɛ tɛ a datugura a muso de nana safinɛ san mais k'a ko n'a ka hami ye a ka hami min ye n cɛ datugura adama walahi a bɔra a da donc n bɛ mun fɔ n bɛ se ka mun f'i ye fɔlɔ nin safunɛ ko in na kɔfɛ mɔgɔw t'a la n bɛ dan yen fɔlɔ. tabarikala ɔ mais kara yalima a bɛ furuko ɲɛ mɔgɔ ye wa walima a fɛn min de don a dan ye ka garisigɛ dɔrɔn de saniya ou bien safunɛ bɛ kabako wɛrɛ jumɛn kɛ min bɛ fɔ e ye ne tulo bɔ min seereya kama. adama ne bɛ se k'a f'i ye. ne hakili tɛ fɛn na fɔlɔ ko n bɛ mun f'i ɲɛna ça veut dire ko nin safinɛ tɛ se ka nin dilan fɔlɔ parce que safinɛ dilanna ko siri ou bien garisɛgɛ mais don o don dɔ bɛn'a fɔ ne ye safinɛ ko a ye kɛrɛ la han ni safinɛ mun filɛ dɔ ka mɔgɔ tun bɛ taa man kɛnɛ ça veut dire que u bɛ yɔrɔ ni mɔgɔ man kɛnɛ kɔfɛ a ka gɛlɛn dɛ u man kɛnɛ u ye fura bɛɛ kɛ banabaatɔ la fo k'u bolo ban mais olu nana safinɛ in ko mɛn safinɛ in u y'a ta u ka banabaatɔ ko a la i b'a fɔ k'a b'a tugu mais safinɛ fɛn fɛn b'a kan a sɛbɛnnen t'a kan k'a bɛ bana ban k'i k'a ko n'i ka hami ye garisigɛ de o ou bien baarako de b'i la o mais olu y'a ta u ka banabaatɔ de kama banabaatɔ ka bana banna parce que o bana kun commencera a bɛ ka don parce que ni bana sera degré dɔrɔn a bɛna don f'a hakili la a bɛ don a hakili la a kunkolo kun commencera ka tiɲɛ u nana safinɛ ta u y'a ko n'a ye mm. walahi bana banna mm, mm. i b'a fɔ k'a b'a tugu o t'o ta ye furuko kuma ne tɛ se k'a fɔ ko n b'o témoignage kɛ k'o ban kun jigi t'o ban quoi maa min ko n y'a ta ma ko kama mais furu sɔrɔla furu sɔrɔla muso dɔ bɛ yen ale ta tun ye a tun bɛ fo ameriki a ka cɛko gɛlɛya cɛko gɛlɛyalen a nana a ka a yɛrɛ tɛ a ka mɔgɔ dɔ de wulila a nana se ustaz ma ko n balimamuso bɛ ameriki a ka cɛko gɛlɛyara ko n b'a fɛ i ka baara k'a ye a ko d'accord n y'a faamu e ka mɔgɔ ye ne ka mɔgɔ ye mais n ti baara kɛ fɔlɔ a ka di n ye ka safinɛ in ci a ma a k'a utiliser k'a lajɛ adama a ye safinɛ ta a y'a ci a balimamuso ma États-Unis walahi a ma kalo saba kɛ n'a ma furu an sunkalo tɛmɛnen a n'a cɛ bɛɛ nana ni vacances sera u nana ka na sigi du kelen kɔnɔ ka foli kɛ o sira la ka tila ka sunnatigɛ di ka taa a barika o tun ye furuko ye ka na sigi du kelen kɔnɔ yan ka na bonya kɛ karamɔgɔ ye ka tila ka sun tigɛ an fɛ ka wuli ka taa so mais nin waati in na a yɛrɛ seginna ka taa a bɛ ameriki sisan tabarika o ye furu ye awɔ adamaden kɔfɛ bɛ da ni ɲininkali wɛrɛ b'i bolo kara ɲininkali ti ban n hakili la i ye taamasiyɛn dɔw fɔ o diyara n ye o kɛ sababu ye an bɛna ɲininkali bɔ ɲininkali kɔnɔna na ɔ yalima safinɛ e y'a yira sisan dɔw y'a ta furuko la a bɛ ta gɛrɛsɛgɛ ko la a bɛ ta sigi ko la nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn min jɛlen don a ma fɔ maa si k'a bɛ bana furakɛ wa a bɛ ka banaw fana furakɛ ɔ mais yalima mali kɔnɔ yan an bɛ don min na ko bi safinɛ in a bɛ cogo di an'a bɛ ka mun kɛ bamakɔ yan komi kɔfɛmɔgɔw de kunkan bonyalen don mɛ bamakɔkaw fana bɛ k'an lajɛ sisan yalima a bɛ ka mun baara kɛ bamakɔ fɛnɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu caman fanga ye nin de ye jaabi jumɛn bɛ ka di nin kan bamakɔkaw bɛ ni safinɛ kun ta yan o jaabi o adama an bɛ 2021 ban ka don 22 kɔnɔ ça veut dire que a tɛ se ka fɔ ka ban mɛ a tiɲɛ an bɛ giriman giriman dɔw ta damadɔ hali duuru o fan ye karamɔgɔ yɛrɛ nɔfɛ mɔgɔ dɔ tun bɛ a ka baara tiɲɛna sisan sisan ma mɛ mɛ ne tɛna mɔgɔ tɔgɔ f'i ye e b'a dɔn safinɛ in kama a ye safinɛ a nana a ko dirisa ni situation min kɔnɔ i b'a dɔn sisan n ka baara tiɲɛna sisan a ko ko n y'a faamu a ko dirisa n ma na i ka baara kɛ n ma na i ka foyi kɛ a ka di n ye dɔrɔn i ka safunɛ de di yan ne bɛ taa n ko safunɛ dir'a ma a taara ko mɛ nin waati in na baarako tɛ o mɛ e b'a dɔn mɛ ne t'a fɔ k'e k'a fɔ mɛ n m'a fɔ mɔgɔw k'a dɔn ale kɔni walahi a bɛ baara la sisan wa a ye baara mun sɔrɔ k'a sɔrɔ baara ma tiɲɛ tɛ baara dan b'o yɛrɛ ma sɔrɔ o y'ale ka baarako sira ye wa n'an k'an b'o furuko kuma kɛ yan an yɛrɛ sigira o furu mun dama kɛnɛ kan yan karamɔgɔ an y'i ka safinɛ ta an ka furuko la n denmuso ka furuko la a ka di n ye ka ye kɛnɛ kan ne yɛrɛ taara karamɔgɔ représenter o mun na ne tɛ se k'o f'i ye k'o ban n tɛ se k'o f'i ye k'o ban sunkalo in tɛmɛnen ne sigira furu tan ni fila de kɛnɛ kan karamɔgɔ pilasi la minnu ye safinɛ ta an ka furuko la i y'a faamu mɔgɔ dama minnu bɛ ne wele

walahi ko an wele dɔrɔn i k'o fɔ ne ye safinɛ ta nin in kama a bɛ nin cogo la a bɛ tan awɔ mɛ ne bɛ a dɔn ni maa kɛmɛ y'an ka safinɛ ta walahi bi kɔnɔntɔn han mago ɲana y'a faamu walahi bi kɔnɔntɔn mago ɲana a ka ca ne ko safinɛ quoi ni ne ko n bɛ kuma kabako don ça veut dire que fɔli t'a ban quoi alhamdulillah i y'a faamu ok kara komi video an ye dɔɔni k'a la ka ban mm. an bɛna fɛɛrɛ kɛ ka kanbɛn da fɛlɛw k'o kɛ o mɛ sanni an ka kanbɛn da ɔ mun na ni dɔnniba de bɛ karamɔgɔ bolo mɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ nana karamɔgɔ b'a fɔ n tɛ foyi k'i fɔlɔ f'i ka taa safinɛ de mun na wayi adama i t'a sɔrɔ dɔnnibaga mana kɛ cogo cogo

karamɔgɔ k'ale sigi kun ye ka mɔgɔw dɛmɛ ala kama ale sigi kun ye fantan de ye mɛ sanni ka miliyɔn fila proposer mɔgɔ min nan'e fɛ yen waa kɛmɛ t'a bolo mɛ porobilɛmu b'a da la miliyɔn kelen ko porobilɛmu don fɛn dɔ b'e bolo waa fila bɛ waa mugan o bɛ se k'a dilan i bɛ jumɛn de proposer a ye o yɛrɛ b'a ka fɛ o b'a ka fɛ donc a tɛna fɔ k'a fɔ e bɛna dɔrɔn ko e degunnen de sera ale ma ale k'i tɔ faga ye n'i nana degun kɔnɔ ko e kan ka safinɛ tɛ se k'i ka baara kɛ mɛ waa kɛmɛ a bɛ se k'o f'i ye ou bien a bɛ waa bi seegin f'i ye a t'o f'i ye dɛ a b'a f'i ye ko safinɛ ta dɔrɔn i ka t'a lajɛ i y'a faamu o de kama mɔgɔw hinɛ kama ani ale ko ale ye alaminɛ morikɛ de ye a sigi kun ye fantan ko ye ça veut dire que nafolo tɛ se k'ale bɔ a cogo la foyi foyi ale kɔni karamɔgɔ mago bɛ mun na dɔrɔn a nɛmu o ye bonya ye walahi n'i y'a bonya dɔrɔn i b'a sɔrɔ ça veut dire que i bɛ t'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ n'u ye hali dɔrɔmɛ fila ci ma don o don b'i wele ee karamɔgɔ an ka wari ci ma an bɛ taa an bɛ taa an bɛ taa o de kama n'i nana dɔrɔn pour que ka protocole bɔ a la a b'a fɛ dɔrɔn safinɛ ta ka taa ko n'i ye min ye n'i ye mun ye o la o y'a jaabi yala karamɔgɔ n ye n ka wari ci ma n ka baara ma kɛ kɔni safinɛ de ma di ma ayi siga tɛ voilà ok baasi t'a la kara ɔ i b'i sigiyɔrɔ fɔ bamakɔkaw ye sabula maa dɔw bɛ yen nɔ u b'an lajɛ bɔlɔlɔ kan bɔlɔlɔ sira cayara sisan an bɛ tiktok sanfɛ an bɛ facebook sanfɛ an bɛ youtube sanfɛ an bɛ instagram sanfɛ an bɛ rezo bɛɛ sanfɛ mɔgɔ minnu bɛna a lajɛ ni olu bɛ mali kɔnɔ n'u b'a fɛ ka na an sɛgɛrɛ u bɛ na yɔrɔ jumɛn adama n'i nana bamakɔ an sigilen bɛ bɛ bamakɔ janjigila site ma depuis i bɛ na janjigila soit mayamugu ou bien sɔkɔrɔji nin quartier fɛn o fɛn n'i sera yan dɔrɔn a fɔ ko dusu bagayogo ka so i sera yɔrɔ kɔrɔ la i sera kura la i y'i jɔ dɔrɔn nimoro min filɛ ekaran kan i k'o wele dɔrɔn ko n filɛ dusu ka yɔrɔ la mɔgɔ bɛ t'i kunbɛn i y'a faamu donc minnu bɛ bɔ troisième pont fan fɛ n'o ye jelibugu ou bien musabugu ninnu yirimajɔ n'i ye troisième pont jigin gudɔrɔn bɛ boli ka na maya ba dawolo fɛ mayamugu kɔnɔ n'i nana dɔrɔn ɲininkali kɛ dɔrɔn ko siniwaw ka sira fara minnu bɛ so jɔ an ka pilaki ɲɛsinnen bɛ kare ma n'i bɛ ka bɔ musabugu yan fan fɛ ka na i gauche kan don kare kɔnɔ i ka tile foyi de baara la i ka n'i jɔ porte ouverte karo b'a da la i ka weleli kɛ dɔrɔn mɔgɔ b'i kunbɛn i y'a faamu donc mɔgɔ minnu bɛ bɔ ba kote dɔ in fɛ n'u bɛna ni kɔnkɔrɔ kote na mayamugu dɔrɔn i ka ɲininkali kɛ ko dusu bagayogo ka yɔrɔ soit i ka na janjigila ou bien sɔkɔrɔji a bɛɛ kelen n'i ko dusu ka yɔrɔ dɔrɔn yɔrɔ kɔrɔ fara kura kan i jɔ ka weleli kɛ dɔrɔn nimoro min filɛ ekaran duguma mɔgɔ b'i kunbɛn i y'a faamu ayiwa inshallah i ka folikan jumɛn ka di i ka kiliyanw ma minnu bɛ n'i sɛgɛrɛ u ka magow la an bɛ foli lase an ka kiliyan bɛɛ lajɛlen ma minnu y'an kanu n'u ma na minnu y'an kanu n'u nana an bɛ bɛɛ fo maa maa bɛ yen k'e nana fɛn ta an bolo u y'an ka fɛn kanu ala yɛrɛ ma se di mɛ kana an bɛ dugawu kɛ ala ka se mɔgɔw bɛɛ lajɛlen magotigi fɛn bɛ yen ala k'u bɛɛ lajɛlen ka hami wuli ala k'u ka hami wuli ala k'u ka ala kosɔn a ka ciba sanuma kosɔn salalahu wasalam nin tun ye i k'a dɔn k'a fɔ bi an ni karamɔgɔ yasi dirisa tarawele ani a ka baarakɛ ɲɔgɔn a n'a jɛɲɔgɔn sɛbɛ a n'a ka kalanden maa min sɔnna k'i cɛsiri ka kolo dirisa ye ka se k'a dɛmɛ nin baara la ala kama a ma kɛ foyi kama fo ala kama o ala kama bi ale ni dirisa ni anw an bɛ bɔ wasa furu kelen kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka si di an n'a yɛrɛ ma o kɔnɔna na an bɛ aw fo jamana kɔnɔ an bɛ aw fo jamana kɔfɛ aw fɛn o fɛn ka baara ye walasa ka karamɔgɔ dirisa ka porodi ninnu ɲini ka u ta k'u lajɛ sabu dirisa mana kuma fɛn kura kan hali sini kɔfɛmɔgɔw fɔlɔ de b'a fɔ k'a bila ka taa di an ma a tɛ komi mali kɔnɔ k'a tɛ fɛn sɔrɔ dɛ mɛ ni maa min ye danaya sɔrɔ kɔfɛ walayi kɔnɔmɔɔw ta ye o ko la dafali de dirisa ye maliyɛn ye aw minnu bɔra ka taa jamana kɔfɛ a yɛrɛw ye maliyɛn ye aw taara mun kama o de ye fɛn ɲini ye ni fɛn sɔrɔla walasa ka segin ka na faso ni ka na a dusu suma dirisa fɛnɛ bi yan a ko a t'a fɛ fasodenw ɲɛji ka bɔ ka sɔrɔ ale bɛ se ka ko dɔ dilan a seko la ala ta kɔfɛ n ka kuma bɛɛ la n bɛ nin fɔ bamanankan na dirisa tɛ se ko la dɛ ala de bɛ se ko la nka dirisa b'a se kɛ maaw ye n'i ye ala n'aw sigi ala fɛnɛ b'i ka dudanw o de kosɔn a kɛra mɔgɔ ye min cɛsirila a ka baara la min cɛsirila a ka danaya la o danaya de senfɛ mɔgɔw ye fɛn caman fɔ o danaya de senfɛ maa caman bɛ ka safinɛ in feere bi ne m'a fɔ dirisa ye safinɛ dilan daminɛ mali kɔnɔ nka safinɛ nimoro 1 a fɔlɔ ye dirisa ye diɲɛ bɛɛ ka k'a fɛ o fɔlɔ ye dirisa ye safinɛ bɛ yen safinɛ bɛ yen sa an bɛɛ bɛ se ka safinɛ dilan awɔ nka a bɛɛ tɛ safinɛ ye mako ta de ko don k'a dilan ka safinɛ dɔ dilan ten safinɛ bɛ n bolo n bɛ se k'a feere kɛmɛ naani wa o bɛ se ko ye ɔ nka yalima a bɛɛ bɛ se ka ko dilan komi dirisa ta in b'a dilan cogo min na bɛɛ ta tɛ se k'a dilan ten o la an bɛ dirisa fɔ a ka cɛsiri la o baara la tunkarankew ɲɛji cɛli la ani anw minnu fana tugura a kɔ bolo de ɲɛsinnen don anw ma k'aw bɛ ka nin bɛɛ fɔ a ma mun b'aw bolo anw b'a fɔ k'an bɛ ala tanu k'ala barika da dirisa ma ne sɔn mobili la a ma n sɔn du la a ma n sɔn foyi la sabula n tugura a kɔ ka sɔrɔ ala barika la ne bɛ nin bɛɛ dɔ sɔrɔ mɛ ne bɛ ala tanu n tugulen a kɔ nin bɛɛ sanjera n'i tugura mɔgɔ kɔ i ti kɛmɛ sɔrɔ i yɛrɛ ye don o don i bɛ ka ba kelen sɔrɔ i kan ka fa tigɛ k'a barika o de ye dɔnni sɔmi i kana mɔgɔ dege jɛgɛ dunni in na dɛ a minɛ cogo in yira a la bɛɛ dirisa ma a nɔfɛ mɔgɔ si dege jɛgɛ minɛ ka dun na a y'an dege de jɛgɛ bɛ minɛ cogo di i ka balo yɛrɛ o de la n'i nana a bɛ safinɛ fɔlɔ d'i ma k'i ka taa kɛ n'i ye min y'o la k'o ye ala jɔyɔrɔ o de bɛ anw wasa wa a ye fɛn min di maaw ma n'i ye maa sigi kɛmɛ o kɛmɛ i n'a fɔ kara ye seereya di cogo min kɛmɛ o kɛmɛ nin ye ne ka kumaw de ye pour que k'a tɔ lase sabu kuma ma nɔgɔ bɛɛ ma kara tɛ kuma la i komi ne cogo sabu ne bɛ balo kuma de la an cogoya yɛrɛ de don an bɛ kuma dɛ nka n tɛ kuma nkalon kɔni kan walayi bilayi ni safinɛ in ni ne ye nkalon dɔ dilan ko dɔ k'a san kama ala kana a to o de la ne t'a dilan ne y'o fɔ bɛɛ ye plan tɛ n ni dɔnnikɛla cɛ i bɛ taa ne ka émission bɛɛ lajɛ bɔlɔlɔ kan n bɛ min kɛ arajo kan n bɛ min kɛ facebook kan ne b'a fɔ bɛɛ ye plan tɛ ne ni kara cɛ an ka bɛnkan ye min ye n'o ye plan ye i b'o dɔn wa i bɛ se min na i ni ala cɛ o fɔ an ye n'i ti min dɔn i y'a fɔ adama ka émission bɛ maa o maa bɛ n dɔn bɛɛ ka taa lajɛ o la an bɛ dirisa fo nin safinɛ in dilanni la k'a di diɲɛmaa ma an b'a fo a dilanni na k'a di maliyɛnw ma hakaja k'a di farafinw ma k'a di farajɛw ma hali arabu bilen bɛ ka nin safinɛ san bi sabula ni min ti a kan in mɛ n b'o fɔ dɛ fɛn o fɛn bɛ kan in mɛ n'o ye safinɛ in kibaru mɛ o mago bɛ jɔ a la a b'a minɛ wa n'a y'a minɛ min kama a ni kɛmɛ don bi wɔɔrɔ kɔnɔ u bɛ basi ka bɔ a kɔrɔ o kumana an bɛ dugawu don kɛ kara i yɛrɛ y'i cɛsiri la i ye seereya minnu d'an ma an nisɔndiyara an wasara an b'a fɔ kanubaw ye k'u ni ce u ka na safinɛ in ta an bɛ se ka min fɔ u ye u ka na safinɛ ta aw minnu bɛ mali kɔnɔ kara ye yɔrɔ in tamasiyɛn cogo min ne bɛ segin a kan k'a fɔ aw ye ɲininkali cogo kelen pewu i tɛ sɛgɛn min na na maɲanbugu n'i sera maɲanbugu n'i ko janjigila bɛɛ bɛ yen dɔn maɲanbugukaw bɛɛ bɛ janjigila yɔrɔ dɔn a fɔ kaburudo n'i jɔ da la i ka ɲininkali kɛ k'i bɛ taa dusubaga yɔrɔ kɔrɔ ni yɔrɔ kura fila de kɔrɔlen fara kura kan n'i jɔra min na an bɛ nimoro fila f'aw ye o nimoro kelen kelen bɛɛ gosi i bi weleli kɛ dɔrɔn safinɛ ko kunko n'a ɲɛɲɛ a cogoya tɛmɛni u bɛ d'i ma nimoro gale o ye 72 20